mmiri nwaanyị ọ na-aga na mmiri ahụ nwaanyị na-aga na mmiri mana iyi trouser
okay before ịba temple anyị ị ya ama akwa ma yiri gown dịka omenanị Igbo maka na trouser bụ ọgbara ọfụụ Oh, oh, enwekwana ya, ọ dịka anyị maka na ebe a bụ ụka omenanị ka anyị na-eme okay ee edere ya ede ụka omenanị

wee machie okay nsogbu adịrọ okay ngwanụ dị ka anyị ga-anụ akụkọ na enwekwara ajụjụ ndị ọzọ m ga-ajụkwa gị ma ajụkwa gị na mmiri ahụ ma ọ bụ na anyị ruo Mm. mana enwekwara ike na m garuo na maka a sị na mmiri ahụ na ị garuo na ị ga-afụ ma agụ iyi m garuo nwekwe- nwere ike ịfụ ya agụ iyi dị na mmiri nụ anụrụ onu m kịta apụ apụta M kụrụ ya bell ọ pụta.
okay em, tupu agụ iyi ahụ apụta na mmiri nwee ihe a na-eme iche onwe onye ọbụla onye ọbụla bịa o nwee ike ịfụ ya wụ agụ iyi ka e nwee ndị Ọ bụrọ onye ọbụla ka ọ na-apụtalụ ọ na-abụ na-enwe abịara ịchụ àjà akụwara ya mgbịrịmgba maka fa adị anọ na mmiri eche unless ma ngị na fa kpara izu and before ngị na agụ iyi ekwukọrịtaba ịya na-asọ nsọ okay a na-asọrọ ya nsọ. ịya asọrọ ya nsọ otu anyị nọ kịta anyị na-asọ nsọ like ọ bụ na m eje na mmiri mm. bụ na anyị achụ aja ee mm. ndị nwee di mmiri ndị ọgbanje na-enye nsogbu ọgbanje mmiri na-enye nsogbu mm. abịa chụọrọ fa aja ọ bụrụ na anyị achụ dị aja ị ya asọ nsọ ịma ndina nwaanyị Hmm? Mm-hmm. ịma mpụ okay ịma mpụta aka ụbọchị eji achụ ya bụ aja ị ya anọ within hmm? mm-hmm. and ịma na-eme ihe nna ya ana na-asọ nsọ wee na-eje na mmiri Agulu Lake because a sị na onye ma mmiri ka mmiri na-eri
Okay, okay. Nsogbu adịghị. Mana ee, ihe ndị i kwuru na before um, ị gaa na ya wụ mmiri ma ọ eh, tupu ị hụ ya wụ agụ iyi eh, ị ya asọgasị nsọ nke a. Mm. So, um, ya i kwugokwa ya mana achọkwa m ka itinyekwara ihe dịka um, like nwaanyị ọ chọrọ ịga na mmiri ahụ na kedu ihe ihe dịka ihe atọ nwaanyị nwere ike ịsọ nsọ ma ọ na ọ chọrọ ịga na mmiri ahụ nwaanyị ị chọọ ịga na mmiri chọọ ịchụ aja na mmiri hmm. ị ya asọ nsọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị sọ nsọ ịnọ na ịnọ na nsọ Nke ya bụ nsọ nwaanyị, nwaanyị a ga-anọ nwaanyị a na-anọ na nsọ nsọ nwaanyị nwaanyị. Mm, ihe ama na-apịa ya n'alụ o wee jebe na mmiri Oh, na anyị na-asọ ya nsọ and ịma yi trouser ma ọ short knicker gawa na- ị ya eyi gown ọ yi skirt ọ mara akwa ka omenanị Igbo si dị Mm. maka na ọ bụ ụka omenanị ka anyị na-eme omenanị Igbo
Oke nsogbu adịghị. Na mgbe ị sị na a na-akụ azụ na ya ọkwa ya. Mm. Azụ a na-akụ ya e, a na-eregasị ya ere n'ahịa ka ọ sọsọ ndị obodo a ndị Agulu a nwere ike kụ azụ rie ya. Ndị a na-ere ya ere. Ị mago na ole onye kọta, anyị ejirọ ya mela aka ọrụ. na ị malụ mmiri nwee ụgbọ ị kọta i sie ị kọtakwa nwee ndị ị chọ ilebe i lebe mana anyị ejirọ ya were ọ bụrụ na a na-abịa kọta ya steady a na-ele n'afịa na onye kọta o jee rie bie onye kọta nwekwuo onye ọ chọ ilebe o lechalụ Ịghọtago? Ee, mana ọ ihe anyị na-emekọrịtara onwe anyị anyị ji si biri na mmiri na obi na mmiri awọ na-ekwere egwu ka anyị bụ

si Adazi baa Nimo Mm. si Nimo pụchalụ Neni wee banye Ọraukwu Okay. Hmm? Okay. n'Ọraukwu ka ọ banye wee baa Abatete si Abatete banye Alọ si Alọ banye Ideani Mm. Mm. pụta Nnobi pụta Uke Hmm? Eh. wee pụta Ojoto si Ojoto pụtazie Ọba na Ụmụoji sizi Ụmụoji ya na Ọba hmm. wee banye Obosi ha bụ Idemmiri Obosi Owerri Road ha na-achụrụ aja ebe Obosi a ka o sizi wee banye Odekpe Idemmiri Odekpe na anụ hmm. wee banyezie River Niger daalụ rinne maka ịza m ajụjụ m jụgasịrị gị n'ụbọchị nke taa Daalụ hinne. Ọ na-adịkwanụ mma a nọọ anọọ a gagharịkwanụ gaa magasịa otu ihe si wee na-eme mgbe gboo ịza onye Igbo ee ịza onye Igbo awụkwanụ ịnọ ọnọ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nụrụ na ntị ị gagharịkwanụ gaa mara mata the real fact behind that thing mm, dịka onye na-ekiri m ọ bụrụ na ihe a ọ bụrụ na ihe a e kwuru Ee, ọ bụ na ọ bụ eziokwu, kọmentara m na comment section. Ọ bụ na o nwere ihe ị ma maka ya bụ mmiri anyị na-ekwu okwu ya bụ Agulu Lake nke dị na Anambra State, Nigeria, kọmenta na comment section ka a mara ebumnobi gị hmm, ma tụsakwara anyị um, ya bụ vidio. ka mba dị iche iche were fụ ya ka ha wee marakwanụ onye wu ya wụ onye na-elekọta mmiri marakwanụ obodo ọ nọkwa daalụ rinne maka ị na-ekiri ya wụ vidio kịta anyị chọzịrị ịga na mmiri ahụ ka anyị fụ ka anyị were anya m naabọ fụrụ mmiri a marakwanụ ka mmiri a dị mana a sị na tupu m na-aga na mmiri a nwaanyị anaghị eyi traụza ama m ama m na m na-eyi traụza m ma-amachikọrọ traụza anyị

Okay, ya wụ m ga-amazi na ya egawazi Ị ya-ama ihe bifo anyị ababa temple. Ka temple anyị dị na nsọ nwaanyị yi traụza. Oke, oke nsogbu adịghị. Oke, em, ndị na-ekiri m ọkwa na akwa ahụ ka m na-amachikwa ka m machie ya bifo a gawa na mmiri ahụ. Machie oyi dọgo traụza gaa. oke a a ga-eme ya ndogo Mm, dogo ya ka ghara ị na-afụ ya anya
ị ma ihe ọbụla dị n'elu ụwa nwechara nsọ ka m na-adogo ya wụ trouser so that ka a hapụ ị na-ahụ ya anya Ndụrọ.

Gaba nso. Okay, um, E nwere ndị sị ka ha fụ ya ka a maa ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. ọzọ ka m machie
machie ya bụ trouser tupu anyị agawa na mmiri ndị na-ekiri m ihe mere m ji na-amachi akwa bụ na a sị na na-eyi um, trouser aga na mmiri ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na mmiri um ihe ị ga-eyi bụ skirt dịkà nwaanyị ma ọ yiri gown adịghị eyi trouser aga na mmiri maka na gị nwa ga-ekiri ya wụ ihe onyonyo i bido kọwa ihe ọzọ akọwaana m gị ihe mere m ji were ma ya wụ akwa oke ugbu a na anyị agawa na mmiri a ka anyị fụ the Almighty Agụlụ Lake nke na-ewi ewi ka anyị mara ka

Oke, ndị ọma na-ekiri um ndị ọma na-ekiri vidio a biko daalụnụ hinne. Ọ kwa na mmiri a ka anyị na-agawa ugbu a ka anyị mara ka dị ya bụ mmiri dị. Ee, daalụnụ hinne. Biko, nna anyị chọrọ ịma kedu ebe afụgasị ihe ndị a kpụgasịrị akpụ ebe a ma ma lion o ma ji- ihe niile biko kedu ihe a na-akpọ ebe a? Ebe a temple Idemmiri Cultural Center. Oke ebe a na-awụ. Ebe a ka a na-anọ achụ aja. Aja mmiri. Ebe a ka a na-abata wee chụọ aja. Ihe a kpụrụ ebe a, onye a bụ my father. Oke.
Onye a bụ Dr. Ralph Ndidi Obi, nna na-emelụ Akajiọfọ. Ọnọdụ ugo adịrọ egbe mma.
Oke. Onye nwa.
Oke.
Ya wụ tupu mmadụ agaa na mmiri maka ọ dị ka na m ahụ mmiri ahụ tupu mmadụ agaa na mmiri a ga-achụ aja ebe a ka ọ ya-anọ ebe a ka ọ ya-abata kwadocha ihe wee gbadabazie n'ọnụ mmiri e nwere ebe a na-eyipụ slippers oke hmm. ebe a temple temple Idemmiri Cultural Center hmm. nwere ebe ọzọ hmm. Idemmiri nwere temple ọ na-afọ Idemmiri ka ebe a niile ma ụnọ ma ebe niile a ọ ya nwe ebe a ma mmadụ enwerọ ya ọ ya bụ mmiri nwe ebe a niile Okay.
Okay, nna ka anyị ka anyị fụgodi otu mgbada ebe nụ dị tupu anyị agawa na mmiri ahụ. Okay.
ndị ọma na-ekiri ihe onyonyo a Ihe mere m ji na-atụ aka ebe a bụ na ana m ajụ onye na-elekọta temple a ma e nwere ike ịba n'ime ebe a ọ sị m ee na e nwere ike ịba n'ime ebe a ihe mere m ji na-ekwu okwu maka na mic m nyere nsogbu oge ahụ Ọ Jizọs, Abraham, mgbe ọ na-achụ aja, bịa n'ụka ọdịnala. Bịa kọwalụ gị nke ndị bịara abịa, kọwalụ gị nke ndị ọdịnala Igbo, nke a nke ndị bịara abịa. Ya ka ndị ụka ndị Catholic Church na-akpọ Ọ ya bụ em, Virgin Mary. Virgin Mary. Ọ ka m gwara gị na ụka ndị ọbịa anyị na-akpọ ya ụka ọbịa ee eh? hmm. anyị kọwalụ gị akọwakwalụ gị ọdịnala kọwaruolu gị ya n'isi ka na ụka hmm. ọbịa ha bịara abịa ndị ka m na-afụ
nke a bụ ụmụaka ịtọ nọ n'obodo Fatima nke a bụsị Angels tinyekwu anya n'iru mmiri ị fụ ndị nwe mmiri ka fa na-apụta Ee, ya wụ ọ ebe a wụ ya wụ ebe a Idemmiri Agụlụ Lake. cultural center Agụlụ lake temple ebe a na-achụrụ ya aja nwaanyị nọ na nsọ adịghị abata ya nwaanyị yi trouser adịghị abata ya ee ee, ị na-eme ajọ ihe bịa ebe a chụọ aja ọ ma nga ndị ebe a ịchụsịrị aja adịghị achụ aja mmegide mmadụ ebe a na aja awele ee. aja ndị kwụ ngọ ndị nwe nwaanyị mmiri ndị nwe di mmiri aja ya ka anyị na-achụ ebe a hmm. ya wụ mmiri ebuka negodo ya wụ mmiri ebuka nekwe hei mana ọ na-eme ị na-agbafe ị na-agbafe n'iro like nna bịa gosi ha n'ebe a na ebe a moto na-agafe nna zoomuo ya ọfụma ka a fụ moto na ihe a sa moto na-agafecha ị nọrọ n'i- n'iro na-enekwa n'anya chekwa na obere mmiri mana nke a- nke a m batara ya wụ mmiri ebuka Ọ nnukwu mmiri ka ọ bụ and mmiri na-ebute ego mmiri na-eme ile mmiri na-ememe onye a na-emegbu emegbu ọ zọọ ya nwa a na-anapụ gị ihe gị n'ike ị bịa kpesara ya ọ gbatalụ gị ọsọ enyemaka nyere gị aka ị bịa kọwaara ya a gwa gị ka e si eme ya, mee ya mmiri na-eme business gị adịghị aga ọ gaba Ọ ọ gawa. mmiri awele ka ọ bụ ọ mmiri awele mmiri e ji achapụ ụchụ ị bịa a gwa gị ka e si achụ ụchụ maka ọ bụrọ nọkata ị bịa kuru ya saba ụchụ anyị agwa gị ka e si achụ ụchụ ọ wụgodo onye ori na a na-eme omenala ya kịta ihe i kwu na echetago m ihe ọ wụ na eh, mmadụ mee mistake mmiri erie onye ahụ gịnị ka ọ ga-eme maka e wee fụ ọ bụ na onye ahụ anwụgo like enwe how many days ọ ya-etake ị ma na mmiri rie mmadụ adịghị afụ onye afụ ụbọchị ya oke ọ na-anọcha days ewee fụ onye ahụ like two or three days ewee see enu and o see enu like mmiri Agụrụ Lake adị eni mmadụ n'ọnụ mmiri be anyị dịka omenala anyị si dị ọ ịbịa ịbịa gbasalụ mmiri ka esi agbasalụ mmiri ihe ọ bụrụ na onye ahụ mara anyị ya ịbịakwute anyị nwa mm. anyị nwa bụ aka ji ọfọ ya abịa gbasara ya ihe na ọ mụ nwa bụ aka ji ọfọ Agụrụ Lake e nwere aka ji ọfọ Idemmiri Dodo ọ bụrụ ya bụ Agụrụ Lake
enwere Idemmiri Dodo nwee Idemmiri Omelaya nwekwa Obu Idemmiri nwee Idemmiri mmiri arụsị niile a bụ na Agụrụ ka ọ dị